n baden maliyɛnw fasoden manga don donc n bɛna nin video kunkurunin kɛ en fait ka rectification dɔ kɛ n ka video laban tɛmɛnen na n ye mun titre kɛ ko comment euh, une religion pourrait construire un pays donc buwa foronto ka parti kan en fait sa n y'a fɔ kuma kɔnɔna na n ko buwa foronto bɛ baara kɛ silamɛya kadiri kɔnɔna na fisabililayi n k'a tɛ wari minɛ mɔgɔ la donc o o yɔrɔ la en fait euh, fili donna n fan fɛ o kuma kɔnɔna na sa a yɛrɛ bɛna a yɛrɛ ka témoignage mɛn a bɛ wari minɛ mɔgɔw la mais effectivement tuma dɔw la u bɛ bɛn wari min na ni mɔgɔw mɔgɔw tɛ wari sara sara cogo la donc finalement fatɔw bɛ k'ale ka charge de ye donc ale de bɛ n'u u ta a yɛrɛ charge la donc a yɛrɛ b'a ka témoignage lamɛn o yɔrɔw kan mais eh, burama dunbiya ale de bɛ furakɛli kɛ fisabililayi a tɛ dɛrɛmɛ kelen minɛ mɔgɔ la donc kuma n'a kɛcogo don donc n y'o o ɲɔgɔnna kelen fɔ k'a da fila bɛɛ ta kan mais buwa foroto ka yɔrɔ la a bɛ wari minɛ mais a bɛ wari min fɔ ani mɔgɔ bɛ bɛn mun na tuma dɔ la a yɛrɛ bɛ misaliya di warisɔn dɔw kan donc a ka témoignage kɔnɔna na donc mɔgɔw t'a bɔ a sira fɛ mɔgɔ dɔw bɛ taa bila a fɛ yen ten u bɛ bɛn mun na u tɛ sara donc ale de bɛna kɛ charge bɛna k'ale de kan tout ça là donc pour que k'o précision di mɔgɔw ma u k'a yɔrɔ lamɛn a yɛrɛ ka buwa foronto yɛrɛ ka témoignage lamɛn a yɔrɔ kan donc n tun b'a fɛ k'o précision de di donc kuma kɔnɔna na fili ye n sɔrɔ k'o fɔ mais a dara video n'a kɛcogo de kan comme burama dunbiya b'a ta kɛ fu cogo min na donc n y'o o kuma kelen da buwa yɛrɛ foroto ta kan mais buwa bɛ wari minɛ effectivement mais wari bɛɛ de tɛ bɔ a kɛcogoya la donc euh, finalement dɔw bɛ k'ale charge de la a bɛ kɛ fisabililayi finalement dɔw la donc euh, lamɛnbagaw an ka buwa foronto yɛrɛ ka témoignage lamɛn donc n bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaga bɛɛ fɛ donc o yɔrɔnin kama voilà an merci beaucoup ala ka faamuyali di an bɛɛ ma n'u nana comme n ye fa kalite kalite kalitew de f'i ye an b'a lajɛ a i ka banabagatɔ min filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin furakɛli se tɛ an ye ɔ mais comme an ka centre nin ye bolo fila ye bolo fɔlɔ n'an y'a dɔn an ka faamu na an ka adamadenya faamu na k'a fɔ ko nin bɛ se ka furakɛ n'an y'o dɔn k'a fɔ nin bɛ se ka furakɛ ɔ an b'o k'an ka bɛn hakɛ ma an b'o f'i ɲɛna ɔ dɔw bɛ se k'a fɔ ti basi ye n'a fɔra sa k'i ka waa bi wɔɔrɔ ni waa fila sara o bɛ se k'a fɔ n bɛ waa mugan d'i ma n'ala sɔnna a ma kɔfɛ n bɛna wari tɔ d'i ma n balimakɛ o y'o taalen de ye o bɛ diɲa i b'a fɔ k'ale tun nana ka banabagatɔ de bila pubɛli la k'i kɔsegin n'a ye waa mugan o d'i ma sɔn n'a ye waa bi saba o d'i ma walima ni dɔw yɛrɛ ye u ka waa bi wɔɔrɔ ni fila yɛrɛ bɛɛ kɔntɛ k'a d'i ma o y'a bannen ye walahi bilahi ɲɛ tɛ da u kan tugun e n ka du bɛ kɛ n k'u bɛ fatu an bolo yan bana bɛ se k'o minɛ yɛrɛ fo bɛ fatu i b'u ka mɔgɔw wele a i ka mɔgɔ man kɛnɛ dɛ aw nana d'an ma ani bi tɛ an mɛ e i ka mɔgɔ man kɛnɛ a b'a fɔ k'a bɔn ko komi ale tun taara yɔrɔ dɔ la k'an ka okipe a la ni walayi n ye n kali ala ka masaya la banabagatɔ somɔgɔ minnu y'a fɔ y'a faamuya b'a la k'an ka okipe an ka banabagatɔ la walahi ala de b'a d'a la e b'i ka banabagatɔ di ne ma a banalen n b'i wele k'an ka okipe a la n y'o de dɔ yira aw la sisan a dalen bɛ yen y'a faamuya bala ni hinɛ tɔdɔ ko dan ye mɛ a fa de ko an ma k'an k'an okipe a la o nana dɔ fana d'an ma o bɔra côte d'ivoire cɛ banana ka bana ka bana parce que o y'o don bolo la de ka na k'a ta ka n'a bila bamakɔ ka sɔrɔ k'a di dɔ ma bamakɔ o ka na n'a ye o kɛra baara bannen ye walahi bilahi ka arandevu fu d'an ma an bɛ nin d'i ma ni nin sera an bɛ wari d'i ma fo tɔ kɛ laban mankan ma fo k'o kɛ ne yɛrɛ bolo lebu ni lagosi ni tɔgɔ tiɲɛ ye tɔn dɔ y'o kɛ ne la tɔn dɔ silamɛya tɔn dɔ walahi ka t'a fa n'a ba ɲɛ na yen k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw ye ko parce que k'a bɛ tɔn na a bɛ silamɛya tɔn dɔ la n tɛ tɔn tɔgɔ fɔ e y'a minɛ a fa n'a ba la ka na n'a ye parce que a b'a la k'u lebu a b'a la k'u lebu fo o bamuso ni fa hakili la sa ko aa ko nin ye silamɛw ye dɛ o ye nin bila ka na nin di kɛ ka an den minɛ k'a bɛ n'a furakɛ k'a sɔrɔ o nana n'a ye dɔrɔmɛ kelen ma n'a kan han dɔrɔmɛ kelen u m'o d'a kan ka na mɛ yen mɔgɔw b'a fɔ k'a y'a furakɛ a nalen an bɛ baara kɛ wari min na an y'o wari fɔ o sɔrɔ ka dɔɔnin di k'an k'an jɔ ko ni kalo sara o b'a tɔ ɲini ka na n'a ye kab'a nana u ye apɛli tigɛ fɔlɔ yanni ka wari tɔ yɛrɛ u ye apɛli tigɛ u y'a di min fana ma ne t'o dɔn o tɛ ne dɔn u y'a d'o ma bamakɔ de o kɛla cɛ in kan ka na ni cɛ in ɲɛ ka ye o ye dɔɔni sara dɔrɔn o ye o baara banna n y'u wele don min na k'a fɔ n balima silamɛya tɛ kɛ tan tan dɛ aw ka ye silamɛw de ye anw ka ye silamɛw de ye aw bɛ sɔn ka nin minɛ a bangebagaw bolo mɔgɔw b'a fɔ k'aw nan'a furakɛ aw bɛ dɔɔnin di ka laban ka aw yɛrɛ tigɛ ka b'o la ɛ ni y'a wele k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ko n ye k'aw dɔgɔya a ye bɔ foronto y'a nɛni a y'a nagosi a y'a parce que ne y'a jira u la a ye min kɛ nin ye walahi firawuna tɛ sɔn nin ma anw ka ye silamɛw ye munna an bɛ kafiriya baara kɛ tan ta ka waliden ta ka n'a di mɔgɔ ma i k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye k'i yɛrɛ kɛ ɲumankɛla ye o banabagatɔ degunnen don tɔɔrɔlen don furakɛli wari yɛrɛ ma sɔrɔ ka layiru di ko nin lon mana se k'i bɛ wari sara o ka tɛmɛ i mankan ma mɛn i welelen k'o f'i ɲɛna o la k'o bɛ k'an dɔgɔya ne sara aw ye silamɛw ye a ye nin silamɛya bɔ min aa ko bɔ foronto y'an nɛni a y'an lagosi a y'an dɔgɔya ɔ ni mɔgɔ min t'o lɔn saba ko bɔ foronto y'a kata nka ko ne bɛ nin fatɔ furakɛ min na walahi bila ne jigi tɛ ala ka danfɛn kan ala ka dugu sanfɛla la ne b'a dɔn ne ni aw don dɔ la an bɛɛ kamariba ye ka ala sɛgɛrɛ he ala de sanna mɔgɔ ɲɛna a b'a ka tiɲɛ bange don dɔ bɛ na dɛ o banabagatɔ kelen o dɛ sumaya mɔdɛli sugu dɔ de y'a minɛ an y'a ta ka taa n'a ye n ye dɔgɔtɔrɔkɛ min f'i ye magasa a ma sa a balolen bi yan o nana yira ko jeli dɔgɔyara kojugu ale nana yira ko jeli dɔgɔyara ɔ a ye ordonnance di sɛbɛn k'a d'a ma u ka eh, eh, eh, butelinin dɔw don i b'a dakari i b'a min voilà ɛ nin den i bɛ kelen ta yan ka kelen ta yan i b'o dakari i b'a min ani u ye fɛn dɔ fana fɔ yiriden caman ba den foto yiri yiriden camanbaden foto de nɔrɔnɔrɔnɔrɔnɔrɔlen b'o kan yiriden camanbaden o foto de nɔrɔnɔrɔlen bɛ o kan a kasa ka di a bɛna fɔ li kasa o y'o d'a ma k'an k'o to k'o d'a ma kamalen nana bana ka bana ka na bana i dɔgɔtɔrɔso an dɛsɛnna sa an ye ala minɛ an ye weleli kɛ k'a fɔ ko cɛ man kɛnɛ dɛ a kɛra an t'u sɔrɔ tugun yɛrɛ fo don dɔ wulada fɛ kamalen nana fatu santiri kɔnɔ nimoro deux a fatura ye a fatulen fana tuma min na an ye weleli kɛ k'a fɔ ayiwa a ka mɔgɔ min bɛ yen a fatura dɛ cɛ in bɔra cote d'ivoire de ka na a fɔlen k'a fatulen hali an ye yɔrɔnin min nɔni bi cɛ kelen ma sɔrɔ muso kelen ma sɔrɔ min wulila ka na yan o bɛna mun fɔ an ye ko bɔn ko anw yɛrɛ k'an jija ko k'o janaja kɛ yen sa ko kasange bɛ bɛn joli ma ko fini minnu kan ka san ko bɛ bɛn joli ma donc ko u ye m'a dɔn wari dɔ bila ne ka orange money la ko an k'o ta ko ka taa kasange ni koli ni fɛnkɛ ninnu ko k'o ɲɛnabɔ o la walahi bilahi hali ala k'i sara hali ka duga walahi u ma kɛ k'a sɔrɔ kamalen delila silamɛya nɔfɛ ka nɛgɛso boli ka bɔ cote d'ivoire fo bamakɔ diinɛ tɔgɔ la nka o sacogo de kɛra anw fɛ yan tan a ba musokɔrɔba ye ne wele a ko buwa n ko naamu a ko ala k'i sara n ko amina yarabi ne ba ba in bɛ kasi cogo min na ba in bɛ kasi ba t'a dɔn min kɛra o parce que o bɛ ka min yira bamuso la ye ani min bɛ yan o tɛ kelen ye an balimamuso wɛrɛ bɔra kɔrɔwari n'a kɔrɔkɛ fana ye a dɔgɔkɛ fana ye ka bɔ kɔrɔwari kelen o n'a ka na yan a ye nan'o fana bila an fɛ o yanko tuguni fo ka se o ka fatuli ma walahi bilahi taala o m'o sen su yan nka fatuli kɛlen tuma min na o n'a dɔgɔ o muso fila wulila ka bɔ cote d'ivoire ka na ka na sanga ka na ka na dugawu don na an fɛ yan nka mɔgɔ minnu an ye minnu fɔ k'o ye diinɛmaw ye sanfɛ kabako dan de don ne bɛ ne miiri ko ninnu de ye silamɛw ye ko ninnu dannen bɛ lahara don na ka waliden min na ka n'a bila mɔgɔ fɛ a bɛ a bangebaa ko k'a bɛ furakɛli la yan a y'a ye mako bɔ a la fo ka fɔ a kɛ joli kɛ dɛsɛ k'a minɛ joli kɛ dɛsɛ a sɔrɔ k'a sɔrɔ fura tɛ saya la dɛ nka fɛn dɔ mana mɔgɔ minɛ i b'i seko de kɛ n'i dɛsɛra a bɛ dɔn o la k'a fɔ i y'a faamuya b'a la ko a ko ala m'a kisi nin na a bɛ dɔn o la ko ala m'a kisi nin na ɔ mɛ n'o ma kɛ dun donc tɔɔrɔ min ni degun minnu b'an kan alahu taala de b'a dɔn silamɛya tɔgɔ la ko dɛmɛ bɛ na yan ɔ dɔ k'a bolo kɔrɔta k'a delila ka kɛ an jigi fana tɛ mɔgɔ kan dɛ laban nɔ an ye min kɛ sa o wasa kɛra jigi bɛ min kan ala subahana wa taala ani maa minnu b'a dɔn lahara bɛ se ani mɔgɔ minnu hinɛ ka bon ani mɔgɔ minnu b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye walidenw de ye ɛ ne den t'u la o mɛ ne b'u ladon n seko n damayira n'a y'a sɔrɔ ne tun ye nin dabɔ wariko kama ne fana y'a dabila o walahi n balimakɛ malo cinquante tile saba n kalila kuranɛ bonya la malo cinquante kelen a bɛɛ bɛ tile saba de ma jigin dugu la yan an maa bi duuru ani mɔgɔ naani de bɛ du in kɔnɔ yan ne ni musow ni denw ani n ka kalandenw ani fatɔw an maa bi duuru ani mɔgɔ naani de bɛ du kɔnɔ yan malo cinquante tile saba nka o bɛ ka balo cogo di ala min b'a la k'o balo nɔgɔya ne bɔ a ye n ka cɛya fura minnu ni n b'o feere n ka bana fura minnu ni n b'o feere mɔgɔw bɛ se n ma garijɛgɛ ɲini min ka ɲi ala ka diɲɛ kɔnɔ ne bɛ se ka fura di mɔgɔ ma nin kɛ ala b'i dɛmɛ ani mɔgɔ minnu bɛ yen n'i y'a faamuya balali lɔnbɔya bɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ se k'u dɛmɛ mako dɔw la ala mana min latigɛ ne bɛ min sɔrɔ o la dɛ ne ni n ka banabaatɔw de sigilen bɛ wa n ma jɔ o la dɛ ni n tun y'a kɛ fɛn wɛrɛ kama ɲantuma n y'a dabila soden kɔnɔntɔn de ne de y'a bɔ ne de y'a biriki gosi ne yɛrɛ ni fato an bɛ bɔgɔ biriki gosi ka so ninnu jɔ ka tɔli d'a bɛɛ kunna ka siman kɛ k'a kɔfɛla bɛɛ bari bari mɛ ala jaabi hali pɔrɔtɔ la so bɛɛ tiɲɛna so bɛɛ kari kari karilen don nin bɛ jamana jamana kan ala ba ala faama ɲa b'a la a ka jɔn dɔw tɔɲɔlen bɛ ka se nin digiri min ma nin ye ni fitinɛ ma don jamana kɔnɔ mun bɛ don jamana kɔnɔ